Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze ekele m ụnụ anyị alọghachila n'izu ụka a ịkọrọ ụnụ akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo Ọlamma papa achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru
ọ dị mma papa n'otu obodo nke jupụtara n'oke ọhịa na ugwu ka otu nwaanyị aha ya bụ Nwannediya bi n'ime ya Nwannediya bụ nwaanyị a maara nke ọma n'obodo ahụ n'ihi obiọma ya nakwa obi ọmịiko ya. Otu ihe mere aha ya ji ede ude n'obodo ahụ bụ ka o si wee hụ di ya Amadi n'anya nke ukwuu n'agbanyeghị na ọ gbọtọ n'ute ọrịa ọtụtụ afọ ugbu a. Ahụike ọjọọ di ya na-eme ka ọṅụ na obi ụtọ ejiri mara ezinụlọ ahụ bụrụ nke na-anyụ dịka ọkụ kwa ụbọchị. Otu mgbede ruru dịka anyanwụ malitere imechi anya ya, Nwannediya nọdụrụ ala n'akụkụ di ya Amadi wee na-elekọta ya. Nwannediya jidere aka nri di ya ma gbaara ya izu n'olu dị nro. Di m ọma, aga m eme ihe ọ bụla ọ ga-ewe m ịhụ na ị gbakere pụọ n'ute ọrịa a. N'ihi mkpebi siri ike o nwere ịchọta ọgwụgwọ maka ọrịa di ya, Nwannediya gakwuru ndị okenye obodo ahụ iji nata ndụmọdụ n'aka ha, bụ ndị okenye e ji ezi nghọta na amamihe nke gboo wee mara nke ọma. otu n'ime ndị okenye ahụ bụ Nwafọ bụ onye anya ya abụọ na-egbuke n'ezi nghọta dị omimi dịka ọ na-ege Nwannediya ntị n'olu dị nwayọọ Nwafọ wee gwa Nwannediya amaara m ọgwụgwọ nke a ga-eji gwọta ọrịa di gị mana ọ bụghị nke dị mfe ịgwọta Amadi ga-ewe gị ifota ajị site n'afọ ọnụ ọdụm nke m ga-eji siere ya ọgwụ mgbọrọgwụ obi Nwannediya wee lakpuo ya n'afọ ma n'ihi mkpebi siri ike o nwere ịgwọta di ya nakwa ịhụnanya o nwere n'ebe ọ nọ Nwannediya kpebiri ịzọpụ ụkwụ gawa oke ọhịa iji fota ntutu sitere n'afọ ọnụ ọdụm n'ime oke ọhịa ahụ akụkọ niile ndị obodo kọọrọ ya banyere ọdụm wee jupụta uche ya ma mee ya ka ọ tụọ ụjọ ọtụtụ ụbọchị wee gafee ma bụrụ ọtụtụ izu Nwannediya wee na-aga ije abanye n'ime oke ọhịa ahụ naanị ihe bụ erimeri ya bụ mkpụrụ osisi ndị ọ na-aghọrọ n'oke ọhịa nakwa ịdị ike nke mmụọ ya bụ nke nyere ya ume pụrụ iche Nwannediya zutere ọtụtụ anụ ndọgbu mana ọ tụghị ụjọ ọbụla wee gbalaga ọ gara n'ihu chewe uche ya n'ihe kpọtara ya n'oke ọhịa ahụ otu mgbede wee ruo dịka ọ nọ na-ezu ike n'akụkụ mmiri iyi o zutere otu ikwikwii nwere amamihe pụrụ iche ikwikwii ahụ wee lekwasị Nwannediya anya n'obi ebere ma jụọ ya Kedu ihe mere i ji aga njem abanye n'ọgba ọdụm bi na ya nwaanyị ahụ? Nwannediya wee kọọrọ ikwikwii ahụ ije ụwa ya. Ikwikwii ahụ wee kwee n'isi ma gwa ya, Njem a abụghị naanị obi ike ka ị chọrọ. Ị ga-enwe ndidi na nghọta. Agakwurula ọdụm dịka onye iro, hụ ya ka enyi gị. ị ga-enweta n'aka ya ihe ọ bụla ị chọrọ okwu amamihe ndị ahụ ikwiikwi ya kwuru ka nwannediya zoro n'obi ya wee zọpụ njem gawa ịchọ ọdụm oge o rutere n'ọnụ ọdụm ọ nọpụrụ anọpụ n'ebe dị anya ọtụtụ izu wee na-amụ akparamagwa ọdụm nwee ndidi ma chere oge ziri ezi ịbịarute ya nso otu mgbede nwannediya wee pụta n'ihu ọdụm na nkwanye ugwu na obi ike ọ gara nso ọdụm ahụ foro ntutu afọ ọnụ ya ma jiri nwayọọ pụọ wee lawa n'ụlọ ya oge ọ laruru ụzụ wee tụọ ndị obodo wee haziere ya ememme iji nabata ya ndị okenye wee chie ya echichi ogbuagụ nwafọ mezuru nkwa ya ma jiri ntutu afọ ọnụ ọdụm ahụ sie ọgwụ mgbọrọgwụ nke gwọtara ọrịa di nwannediya
nke atọ m iche ndị okenye na-ekwu sị Ndidi bụ igwe ntụghe nyere ọnọdụ ọjọọ ọbụla.
Nke ahụ bụ eziokwu papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ nke taa. Ọlamma, anyị ga-alawa.
Imeela papa, imeela. Onye ọma m, tutu ruokwa n'izuụka ọzọ. Ka emesịanụ.
ka emesịanụ ngwa kọba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya depụtara anyị uche obi gị ma nyere anyị aka kesaara ya ọha na eze daalụ sọ